balimaw ani ɲankuma somɔgɔw kɔri baasi t'aw la ala kana baasi foyi k'aw la ne tɔgɔ fatu de la revue des séries du mali film donc abonné kuraw aw bienvenue kɔrɔlenw ani kuraw aw ni ce aw ka lamɛnni la halibi se donc aw kana ɲinɛ dɛ aw bɛ se ka aw ka avis di commentaire la donc pour que an ka se ka sira sɔrɔ cogo min na et puis an ka se ka aw ka conseil di quoi

donc parce que mercredi passé ama 13 épisode 13 ma se ka bɔ parce que problème dɔ tun bɛ yeta problème technique dɔ tun bɛ yeta ka ko kan donc u yɛrɛ y'u excuser u ka réseaux sociaux kan donc bi hmm, donc épisode 12 kan ana ana ye prière de consultation kɛ ah a bɛ ala deli n'ale ni mo ka ko n'o kan ka sira sɔrɔ a a ka sira sɔrɔ n'a man kan ka sira sɔrɔ mo ka mabɔ a la a a banna donc o kɔni o ye prière ɲuman ye o ye prière ɲuman ye au moins a ye ala sen don a ka kow la pour que ko ka se ka sira sɔrɔ aa donc maintenant an y'a ye o kuma la ɔ ale bɛ k'a ka seri kɛ kuma min na ana bɛ k'a ka seri kɛ kuma min na bɛla ale bɛ halisa mo ale bɛ bolila mo kɔ ale bi e bɛla i t'i lafiya ten cɛ bɛ ka boli i ɲɛ ka boli i ɲɛ ka boli i ɲɛ halisa dɔ tɛ ka b'o la a banna donc sisan mo y'a fɔ a ye clairement k'a ni dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ donc k'a ka fara a la ee bɛla yɛrɛ bɛla ye ne faga ko i mago bɛ fɛn jumɛn de la a fɔ dɔrɔn n b'a kɛ i bɛ fɛ ka taa new york de wa i bɛ fɛ i bɛ fɛ ka i bɛ fɛ n ka mun de k'i ye quoi fɛn fɛn mana i diya n bɛ se k'a bɛɛ k'i ye fɛn fɛn hakili mana i sɔrɔ n bɛ se k'a bɛɛ k'i ye i ka carrière ko wa bɛ se k'i lataa sanfɛ ee ala ayi n t'a dɔn bɛla mo tun bɛ mun d'i ma mɛ ɛ ɛ ɛ ɛ a ko juguyara donc sisan mo ko ko ayi k'a ka ɲi ko fɛn foyi tɛ ko sisan a ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ donc a bɛ fɛ ka kɛ paix dɔrɔn na quoi e e bɛla menaceli k'a bɛn'i venger ko ko mo ye telefɔni raccrocher a nɔ a ye telefɔni raccrocher a nun kan donc ko mo t'a dɔn ale ye mɔgɔ min ye quoi ee a banna ee en tout cas je pense que sisan kɔni risque de bɛna daminɛ parce que bɛla ka vengeance et puis mo dun ale ka ko kɔrɔw minnu tun b'a kɔ plus ni bɛla y'i yɛrɛ bila nin ko ninnu na aa a kuma tɛna nɔgɔya dɛ je pense que ana ni mo ka mariage ko n t'a dɔn a ko bɛna kɛ cogo min na dɛ ana ye seli kɛ ka ɲininkali kɛ donc sisan et puis o hukumu kɔnɔna yɛrɛ la an y'a ye est ce que mo ye ana ɲininka mariage ko la ah parce que mama dija ye madu wele donc madu takudi a dɔgɔnin takudi cɛ pour que a k'i occuper mariage démarche la awɔ parce que comme ale cɛ t'a ɲɛ na donc euh, cɛ de kan k'i mali la cɛ de kan k'i occuper mariage démarche ninnu na côté fila bɛɛ la mo ka côté la ni mariage bɛna kɛ cɛ kan k'i occuper mo ka côté la muso eh, cɛ fana kan k'i occuper de ana ka côté la mais comme cɛ cɛkɔrɔba min bɛ u ka côté la o ye madu dɔrɔn de ye donc madu de bɛ se ka démarche kɛ parce que a tɔntɔn don alliance la ana tɔntɔn don alliance la donc madu de bɛ se ka démarche kɛ o de y'a to mama dija ye madu wele pour que ka kuma ɲɛfɔ ye ah donc c'est que ni mama dija ye madu wele pour que ka kuma ɲɛfɔ ye donc c'est que mariage ko dɔ de bɛ senna kɛ eh, peut-être mo ye demande kɛ ah donc est ce que nin na seli ɲana wa ana ye min ɲininkali kɛ o jaabira wa ou bien bela bɛna massacre mun kɛ e a ou bien ne ka théorie la takudi ni mo ka ko est ce que o bɛna e aa an k'an sigi ka ko lajɛ mariage ko in bɛna kɛ cogo min na ta parce que ni o yɔrɔ de la parce que halisa ne bolo aa fɛn de bɛ sɔrɔ ka kɛ dɛ parce que halisa mo ni takudi ma ɲɔgɔn ye ani madu ma ɲɔgɔn ye mariage ko kuma bɛ yen or que normalement nin na présentation kɔni kun kan ka kɛ dɔɔni dɔɔni dɔɔni mais bon yɔrɔ dɔw fana na c'est pas grave parce que ni présentation ma kɛ u bɛ se ka fɛn démarche ninnu o tɛ démarche bali quoi ah donc maintenant démarche kuma de la an bɛna dɔn vraiment ni ne ka idée min tun bɛ ne kun na takudi ni mo ni ko tɛmɛra u ni ɲɔgɔn cɛ ni ko ma tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ah n'o n'o ko kɛra tiɲɛ ye ha problème tɛna nɔgɔya dɛ parce que k'o fara bela ta kan bela ka menace kan ahan la je pense que mo bɛna a yɛrɛ ɲini a bɛna a yɛrɛ ɲini et puis ah o fana bɛ ka kɛ n t'a dɔn ko bɛna sira min sɔrɔ peut-être ana fana ka seliw tɛna minɛ en tout cas Sacha ni Nafi hmm. ko la nuit porte conseil que chacun ko bɛɛ ka chance di i ka i ta ma ɔ Nafi ko k'ale bolo il faut que Sacha ka sasha ka chance d'a cɛ ma ah, sasha fana y'i kanto nafi ma k'a fana ka k'a fana ka chance d'a chérie ma ayi alasani kɔni tɛ se ka yɛrɛ bɔ alasani tɛ se ka bɔ tan yetaw tɛ sɔn alasani tɛ se ka bɔ tan cogo si la il faut u ka nin ko lajɛ dɛ alasani bɛna muso récupérer muso seginna ka taa so donc a bɛna sungurun fana récupérer n'o ye nafi ye o bɛ se ka ɲɛ cogo di a ye taa a ye yɔrɔnin lajɛ o yɔrɔnin a y'o lajɛ tɛ se ka taa ten ee ayi et puis ne yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ to ne yɛrɛ bɛ ka perturber dɔɔnin mun de kɛra muna ni usu cɛ ee restaurant su fɛ dîner romantique et puis muna ko ko a ye a yɛrɛ labɛn usu de kama ee ee mun de bɛ yan mun de bɛ nin yɔrɔ in na ayi o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ ee et puis a y'i confier muna n'a ka problème na an an delilen don la o parce que u ka famille bɛɛ a mana kɛ ana ye o a mana kɛ usu yɛrɛ ye o donc muna b'u ka problème caman gérer mais de là k'a fɔ ko n ye n labɛn e yɛrɛ de kama pour toi et puis dîner romantique ni ah ne kɔnɔnafilila dɛ parce que ne bolo usu kun tɛ muna usu kun tɛ muna cɛ ye usu ni muna kun tɛ monde kelen na mais yeta bɛ ka mun yira an na sisan aa ne yɛrɛ kɔnɔnafililen bɛ dɛ n kɔnɔnafililen bɛ aw yɛrɛ hakilina ye nin mun ye nin ko in na aa donc he usu donc i tɛ sɔn donc sisan ne y'a i y'a i dara a la ko dɔrɔgu ko don hein donc e bolo i bɛ se ka wari minɛ tan wari fu fufalaki i yɛrɛ ɲuman ko c'est facile k'a kun ka nɔgɔn k'a ka nɔgɔn e ko nɔgɔmani de bɛ diɲɛ kɔnɔ baara jumɛn nɔgɔman de bɛ baara foyi nɔgɔman tɛ baara bɛɛ n'a ka gɛlɛya ɔ e ye baara min choisi o kɔni o n'a ka gɛlɛya bɛ mais o dangerelen fana don et puis malhonnêteté fana b'a ta la aa parce que la la nin kɔni n tɛ ko ye fefefefo aa donc sisan comme a yɛrɛ kun t'a kalama a kun t'a dɔn a y'a sen bila yɔrɔ min na a y'a dɔn a y'a sen bila sisan ni aa a taara cogo min na tan est ce que fa de bɛna don usu la ou bien a bɛna mun ko de kɛ pour que k'a yɛrɛ bɔ nin na aa comme muna ko k'a bɛ se k'a dɛmɛ a ka problème na donc peut-être muna bɛna don jeu la pour que ka se k'a dɛmɛ cogo min na a bɛ se k'a yɛrɛ bɔ nin kojugu la parce que lala a kun bɛ cogo min na tan c'est trop e bɛ boli boli la ko ordinateur jaga jaga ko de b'o kun kɔrɔ i yɛrɛ kɔni kan k'a dɔn ko b'o jukɔrɔ a ka ordinateur di ten mɔgɔw ko ko un million ke o bɛ ordinateur di e yɛrɛ b'a dɔn e ka ordinateur i ta tɛ foyi foyi e bɛ se k'o di cogo di aa donc i kun donna dɔrɔgu afɛri min kɔnɔ an t'a dɔn i bɛna bɔ cogo min na peut-être muna bɛ sɔn k'i labɔ komi ale kɔni famille problème bɛɛ ale b'o bɛɛ gérer ale b'o bɛɛ gérer ah en tout cas donc an k'an sigi k'a lajɛ épisode tɔ ninnu bɛna kɛ cogo min na donc nin de tun bɛ ne bolo k'a f'aw ye bi épisode 12 la les dangereux de la cité la aw kana ɲinɛ dɛ a y'aw abonné aw ka cloche nin activé pour que ka notification sɔrɔ et puis comme d'habitude aw kana ɲinɛ tuguni dɛ a y'a partagé a y'a partagé k'a partagé pour qu'an ka caya o tɛ donc a ye soin t'aw yɛrɛ la an'aw kɛrɛfɛ mɔgɔw a k'an bɛn réseau wɛrɛ awɔ bye